ọ dị mma ndị be anyị anyị ekenekwa unu ee eh, ọzọ ee eh, mana mm, ụmụ ihe gbasara mmụọ ọ dapụta otu a achọwa ndị o doro anya ka ha kọwatụ ya dịka o si ada na ihe gbasara mm, omenala nakwa ọlụ ndị dibịa ihe ha kwesịgasịrị ịlụ na ihe mere ụfọdụ jee na nke dibịa ọlụ aga onye ahụ enwe anwụrị jee nye dibịa ekene e, nakwa ihe ọzọ mere na ụfọdụ jee na nke dibịa ọ na-asị na ya ihe niile a sị ya mee ka ya mere mana ọlụ agara Ka anyị na-abịara na nke High Chief Ọzọ Chimere Eze, ya bụ Chibu Eziokwu Eze nke mbụ na mbụ n'ala Igbo. Na obi ya ka anyị bịara ịjụta ya maka na ọ na-abụ mm, onye ọbụla chọba aha ijiji anya kpọrọ i jebe na je jụọ nwaanyị ogiri maka na ọ bụ onye ma ihe mmụọ ka a na-ajụ ihe mmụọ. High Chief em, Ọzọ Chimere Eze, anyị ekene gị. Ya dịkwa gị na mma. Ya dịkwala Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụnọ. ọzọ ka eke ịma otekwa ọzọ bụ ya bụ adreesị ndị Ugbawka dịka esisi m na ọgụziwa bụ ihe mere na e kwube na omenala na Ugbawka ee a tụba atụ na ọ bụ ọzọ ka e ji atụzi atụ Ugbawka ya gaziere gị ọzọ ndị ka m ndị nze na ọzọ mere na ndị ọhaneze e, daalụ hmm. ama m na a na-ahazi ya ka o wee dị mma
ndị nze na ọzọ na-atụkọta uche ọnụ hmm. maka na ọnwa ga-adọla oji taa na echi hmm. e, denụ ọnwa Ajụ ka anyị nọ ebe a hmm. maka nke ahọ 2025 kedu oge a na-atụ anya na ga-ebido Ajụ a na-ene anya na Afọ mbụ na-abịa ga-abụ na 23rd of this month being Friday Afọ hmm. so ndị nze na ọzọ ga-anọkwa n'ebe kwesịrị ịnọ na the market square hmm. mana eh, ngwa ngwa a na-emeje Saturday ga-abụ 24 eh, mgbe e bidozie ọ ga-ebido n'ama ọdụdọ ọ batazie na nkwọ anyị mụọ anyị ndị Ishigwe na-ehostu mgba this year na Ugbawka niile mm. o mechizikwe o si ebe ahụ wee jebe eh, Ovuorie community ya obodo igweshi mm. from nkwọ anyị mụọ anyị n'oge osikwesi ebe ahụ wee nabazie Umuisu a n'ebe agụma mm. eh, bụ the other community bụ ebe a na-achịkọta mgba eh, for the year maka na ọ na-abụ four days eh, ce- a celebration or festival meeting nke m kacha ibe abụọ bata nnọọ Mm. Eh, kedu ndị a na-atụ anya na ha ga-anọcha n'ọnụ ya? A lot of dignitaries ma ndị igwe ndị ikwu na ibe ma ndị ga-abata abata maka na ihe na-ejikọ obodo ọnụ ọ ihe obi aṅụrị ka ọ bụ e, e, nke nke ọzọ ịkụziri e rụtụrụ aka bụ mgba mm. ya bụ na ndị okorobịa dịka esi agba mgba na gboo ahụ na-aga agba mgba ụbọchị ahụ ọfụma ọfụma anyị jikwa ohere a wee na-akpọkukwa ikwu na ibe ha nọnyela anyị mm. ọ something na-ignite more powerful influence relationship mm. ma obodo na obodo enyi na enyi ọ bịakwa kirie e promote culture anyị dịka o si dị maka na ihe ọma ka ọ bụ ma egwu ọdịnala ga-adị ihe niile ga-abịa ọ ga-abịa n'ozuzu ya ọ dị mma eh, high chief ọzọ chimere eze ya bụ echibe eziokwu eze nke mbụ na mbụ n'ala igbo na-anụgonu ka o si kwu ya eh, ajụ a ka eji mara anyị eh, ndị nkanụ ọbụla ga-ekwu ajụ ha ga-ama ya mana ndị ugbawka ka jisiri ike nke ahụ bụ ofu ihe ọzọ eh, kemgbe ka ị na-ekwu ya na-ekwusi ike eh, na omenala ahụ na ndị ugbawka ka jisiri ike wee bụrụ na ihe e kwuru ka a na-eme daalụ rinne ka anyị kọzia n'ubi ya bịara ọzọ ọ bụ eh, ka ndị dibịa si alụ ọlụ ugbu a hmm. ka anyị ji chọọ ịmatazi na e nwe ndị na-abụ ha jee na nke dibịa a sị na ha ejego na be dibịa mana ọlụ ụfọdụ jee ọ lụọ ọlụ mana ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ ka na-etu ọnụ tugide ọnụ mere na e, ama m na ị ga-anụgonu ka o si ada na Anambra mhm. na nwa mgbafọ bụ aka na-achị Anambra sịziri ndị a na-etu ọnụ ihe mmụọ ee eh, na ha ga-ebunye ike bunye ego bunye ihe dị iche iche ha bịa kọọ ka ya ga-esi wee mee ya eh, ụfọdụ ka ejikwanụ ụfọdụ mechazịa sịziekwa na ọ bụrọkwa m mm, ka ha si ekwu ya ka o si eme na m mm, ihe a na-eme bụ content na social media na egwuregwu ka anyị na-eme na ọ bụrọkwa ihe a na-ekwu kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọrụ ndị dibịa ọgbara ọfụụ ugbu a ọzọ dịka mm, onye isi omenala na onye dibịa ama ama na mba ụwa ekene m gị ezi nwanne m kene igbo ndị ọma niile na-ege anyị ntị n'onu mba ebe ọbụla ha nọ nakwa nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrọ ahịhịa niile yiri ụgụ bụ ụgụ hmm. ụgụ dịkwa ọgwụ dịkwa enwekwalụ ezigbo dibịa enwekwanụrụ ndị na-abụghị dibịa bụ ndị na-akpali amụ ụfọdụ sef na-amaba ukwu pọpọ akwa hmm. a sịrị na ukwu pọpọ abụgola alụlọ hmm. mana ọ bụghị ụdị osisi anwa ka nwa onye Igbo maara na mmụọ bi n'ime ya mana n'ihi ka uche ya si gwa ya na ka o si wee si n'ụka wee si n'ọtụtụ ụzọ okpukperechi wee pụta iji wee zikọ na ya achọpụtago na ebe anwa adịghị larịị mana akọ na uche ka e si eme ya ebe anwa ka ọ ka bukwe wee bata n'ụzọ omenala na ọdịnala mana e nwere ofu ihe m ga-akọrọ gị taata hmm. bụ ihe mere o ji were dị ndị mmadụ ka ike adịghọzi n'ihe gbasara mmụọ mana ị na-afụkwa ndị ọzọ ka ha si wee nọrọ maka ihe si were dị o kweghị o doo gị anya na ọgwụ na-alụkwanụ ọrụ maka na ọgwụ dị hmm. maka na ọgwụ bụ aka mmụọ mana ọ bụghọ ka akụ ilu si ada n'ọnụ ka o si ka atọ o- ka o si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ ka m weli ya na mgbe ajụ anyị na ya ekwu maka ajụ onye ọbụla ị fụrụ edebelu njọkụ ji ọ dụ how long ka ọ na-ebido alụba ọrụ hmm. onye ọbụla chọrọ ịgwa gị chọrọ ịdị honest to the truth anyị nwere akpa ya na be anyị ebe a ibu ibe ibube hmm, hmm. ibube edebe gị njọkụ ji i zugo ihe e ji mmadụ eme ị wazi ọjị mmụọ na mmadụ esoro gị taa ya i make a decree bịa n'ihu mmụọ bụ mmụọ ọra na-egbulu anụ ihe ahụ i ji maka ya were make decree bụ ọfọ ị gara gọọ ọ ga-abịa na mmezu maka na i tozugo hmm. mana e nwere imirikiti ndị mmadụ taata etozughọ n'ihe ha etozughọ na mmụọ ma ha ya aga n'iru arụsị gakwụla ebe ahụ make be decree hmm. i mechie ya ọ maha arụ ọrụ Mana ọ bụ dịka si e kwuo, how long ka ọ na-eteki onye e debeelụ njọkụ ji o ji adụ really activated na ị fụ na ọ dị due process for that six years ọ ga-eji bido wee come up to life wee serve ba gị afọ isii ka ọ na-adị wee lụba ọrụ mana e nwe ike idebere ya mmadụ taata si n'ụka pụta next year ọ chọọ ka ya fụba the result mm. ihe anwa ya na-eme ọ ma afụ ya and that does not mean na ndị debere ya njọkụ ji were fakes maka na ị kụnye mkpụrụ osisi n'ala dịka orange o nwere number of years ị ga-aghọta ya na ọ bụrụ na ọ nọ mma n'ebe ọ na-aṅụrụ mmiri E nwere number of years by natural law before ọ tụọ iburu wee mịa mkpụrụ izizi hmm. from there o nwere mkpụrụ anwa ka ị ga-eji wee nwebezie anticipation ọ bụrụ good one na next year na mkpụrụ osisi a m kọrọ dịka orange na m ga-elenwu ofu akpa orange akpa naabọ hmm, ga-ebido mịtaba mkpụrụ ya welu mee mkpa
hmm. so ọtụtụ ihe bụ ihe ji ọtụtụ ndị mmadụ taata bụ amarozi ka ọgwụ ji alụ ọrụ enwere ọgwụ a na-agwọrụ nye gị taata ọ dịkwa active but na oge ọ ga-ebido wee gabalụ gị ozi recognize ya gị o nwere ike ọ nọ gị n'aka for six months hmm. na-atalụ gị ọjị na-aṅụrụ gị mmanya ị na-agbụ ya ihe si gị n'ọnụ ọ na-epick your aura hmm. and your spiritual makeup ọ ya mere eji mechaa ụfọdụ asị na a na-erekwa ọgwụ a na-ele ọgwụ ọgwụ ahụ efula a na-ele is to bring it back to activeness ọ dị ka onye phone ya lụgoro ọrụ ọ fụ na the battery adịbago low ọ ga richajie ya mana makwanụ na enweghị ka phone i gotere kịta kịta ga-alụrụ gị ọrụ na ọ bụrụ na ekwughị ya n'ọkụ ọ ga-agarịrị through configuration kama na ọ bụ dịka na achajigo ya hmm. oge alụchala ya o nwegodu ume dị ya n'arụ ị gazie golu the phone as electronics onye anwa lesilu gị ngị na onwe gị abịazie reactivate ya phone acomezie up to life ọ dị mma Ọzọ i tinyezie ya sim hmm. you can now make call hmm. you can now use it o bido lụba ọrụ ọ dị mma Ọzọ enwe ajụjụ m chọrọ ịjụ gị nke m nụrụ a na-ekwu eh, maka gị hmm. mana tupu nke ahụ na-eme enwe ndị eh, na-anụ onu gị ga-achọ ihe ka ị kọwara ha ụmụ ihe miri emi ị ma na oge ada adịcha na a na-ekwu ụdị ihe dị otu a, enwe akara ekwentị eh, nọ na WhatsApp onye chọọ ka i duzie ya ụzọ na mmụọ ma ọ bụ ihe mmụọ gbagwojuru anya anọ m na WhatsApp ee kedu akara ekwentị Ọzọ ya bụ 08032777802

802 ọ dị mma e, e, Ọzọ ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ maka na i kwuchara okwu e, okwu gị na-emi emi ụfọdụ sị sị mụ na ọ sọ ndị nnukwu mmadụ ka ị na-arụrụ ọrụ ọrụ mmụọ ee ụfọdụ sị na ọ sọ ndị nọ n'obodo oyibo ụfọdụ sị akpọ afa Ọzọ Chimereze na ọ kwa sọ ndị nnukwu mmadụ na ndị nọ n'ọkwa gbanitere elu ka Ọzọ na-arụrụ ọrụ ọ bụ eziokwu eziokwu adịchaghị ya maka na ị nọrụ mgbanye na-ene mmadụ anya ya ha amacha onye onye ahụ bụ hmm. ọ onye bịara nso e ji sị gị na ọ ihe dị nso dịka imi ji wee nọrọ ọnụ nso ọ na-anụ isi eze e kele ọrụ eke ada m alụ ihe niile enwere obere ọrụ mụ na-alụ na dibia nyere m afa kedu ọrụ a ana m alụ ọrụ dị n'awele ọfụma hmm. ana m alụ ọrụ dị n'ọmụmụ ọ ma abụ na ọ bụrụ na mmadụ bịa achụchala ya aja onye nwere onwe nwe m pụta na soshal midia gwa gị na onye anụnwa bụ ụkwa na-epu ọma na enwerekwe n'ihe o mee na enwekwa ihe m natara ya mana ọ mụgo nwa nke ahụ abụghị ka o ji kwesị maka na dọkịta ọbụla nwere sikriti nke ya hmm. kama na ihe a na-ekwu okwu ya bụ na mụ nwa ga-asị gị nekwa ihe ngwongwo ị ga-egote riri na gbuo ọ bụgodu na m chajilu gị 10,000 na 20 as workmanship ọ gị nwa na-aga ago your materials ọ bụrụ na material ị na- ị ga-aga gote based on ụdị ọrụ iji bịa ga-eri gị 50 or 60,000 ọ bụghị na ya bụ na ọ mụnwa na-achaji gị after all na m chajigodu gị 10,000 na 20 as workmanship ị da-enye m more than 100 naira hmm. ọ bụgodu 200,000 ka anyị kwetara na ị ga-enye m na ị fụ n'anya welukwe ya ka m bụ sọsọ dibịa na-alụ ụdị ọrụ ahụ na mpaghara nke m ebe a hmm. ọ bụ na enweghị ọtụtụ dibịa na-alụ ya ọ 100 naira ka ị ga-edebere m out of workmanship ị da-akwụ m ya till ị fụ n'anya ọ iji zi gị na ama m obele nke m na-eme ya ka m ji asị gị jide ego ahụ kwesịrị ịbụ nke m dọmpe debe m ego nsala ọgwụ bụ 100 naira mana ọ gịnwa ya akwa ngwongwo eji alụrụ gị ọrụ hmm. eji achụrụ gị aja so e nwekwere turuturu ndị ọ na-abụ ị gwa ha nekwa ngwongwo ị ga-aga gote n'ahịa ọ bụghịkwa na my shop maka enweghị m spiritual shop hmm. ọ sị gị na ọ galalụ ha ọnụ hmm. so ị ma apụta kịta sị onye na-esi ofe edikaikong ya welu 1000 naira sielu gị ọ ga-agbajili aka ya tinye ya ọ ga-agụrụ gị ngwongwo eji esi ụdị ofe ahụ ọ ị gotekwuo ị wetepụta o zikwukwe gị na ya ma ka eji esi ofe ahụ ọ dị mma ọzọ em, kedu akara ekwentị ndị mmadụ nwere ike iji jụta gị ajụjụ maka na i nyere akara ekwentị a si na ị nọ na WhatsApp em, ewe oge eji pụrụ iche mmadụ nwere ike iji kpọọ weta gị maka na ọ na-afịa ụfọdụ alụ oge ụfọdụ akpọkwa m sị m na a na-afịa alụ na ha chọrọ ka gị na ha kwuo mana ọ na-afịa alụ iweta gị Eh, ị na-anọkebe ya kedu akara ekwentị ahụ ga-abụ akpọọ ozugbo eweta gị na mm, WhatsApp nke a nụnwa apart from the whatsapp nọmba bụ eh, 08032777802 nke ibe ya bụ glo nọmba m nke a na-akpọ bụ 090 50 yeah, 50 25 7033 hmm. ya 090 50 25 7033 n'ihe mere o ji adị ka adị enwetakarị m bụ na ebe m na-alụ ọrụ dị n'ọma agụ hmm. ọ dịchaghị nso n'ụlọ bụ ebe edebechara mast bụ ihe na-achịkọta okwu na-aga n'ikuku ebe nke m nọ ọ bụ anyị luo ọ bụchala ụmụ eh, one bar or two bar mm, mm. oge ụfọdụ ọ pụọ kpamkpam ọ ya na-eme e ji ada enwetakarị m mana oge isi ụtụtụ na mgbede na-abụkarị the best timing maka na ọ na-abụrụ ọtụtụ oge m lụchaa ọrụ gbagote mm. n'ebe obi m dị bụ n'ụlọ ee netwọk na-aka aga ebe a bụ ebe a mụ na gị nọ mm. taa wee na-akpakọrịta nkata mana onye ziego ozi na WhatsApp ana m afụ ya mm. m bata ha na aga m afụ ya and aga m arespond ee eh, akara WhatsApp ahụ bụ gịnị 080327778

mụnwa bụ onye Ugbawka ọ naghị elute na first signboard bus stop eh, ọ dị a very popular bus stop hmm. ọ kwụsị ebe anwa ndị ọkada na-anọgasị na junction anwa ọ jụọ ha na ya na-aga nke Ọzọ Chimereze echaghị eh, m eze ha ga-ebute ya na ọ ga-ajụ ya ọ ụlọ ọrụ m ka ọ be m ụlọ hmm. ọrụ m ka m na-anọkarị afụ mmadụ